donc sini faransi ye baara min kɛ mali la baara jugu la conseil de sécurité la taa n'a ye deux droits de veto contre deux parce que angleterre ko k'ale bɛ abstention kɛ ale sen t'a la pour le moment ale b'a ka intérêt lajɛ mali fɛ a ko bɛ gɛlɛya nin ye bɔda de ye mali ye barika dugu de ye mali ye sankɔrɔta dugu de billahi daouda ne de bɔra k'a f'i ɲɛna nin ye mali taalen ye ɲɛ dans cinq ans le mali sera parmi les pays émergents Pa que de nin baara in kɛra de de mɔni marisi fi la a alizeri ale nisi u ye mali ka mɔnɛ ko la kiraracɔn de mɔnɛ o baara bɛɛla tigɛ an mɔnɛko an ka mɔnɛ ko baara bɛɛla tigɛ e ma gma ko mini kɛ a b'a fɔ ko gma sɛbɛnbɛlɛzɛura de nazo o de tɛti la E ma gɔrɔn kɔmi jate ko mali bɛ a yɛrɛ minɛ n'a bɛna segin ka don kuru in na tugun se la tugun ɲa tali ni pep pep pep pep pep pe dada dɔw nin ta di sa kuwa i bɛ ɲini min kɔ se larisiri k' e de la mori tan ni a ki sa mɔnɛ a aliseri de ye mori tanani dɛmɛ a ka ka mɔnɛ ke ye mali ka sanu gansan a bɛ se ka mali bila ka ka mɔnɛ ki porolenme kelen t'a la e mɛ a bi kun kɛ ko don garanti pa pe basisi pe an ka sanu kan wa an tɛma na tuguni an ka wari kura tɔgɔ ko

sirafiri b'o la gana b'o la an bɛ fɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw ye sanubɔbaw ye anw ye sanubɔbaw ye e pma mɔ de ye mali fa ki la santara mali ka bɔ la mali na ka bansantali ki wari in kɔni bɛ sɔn i b'a kibaruya sɔrɔ mɔ de ma Or wa ɔl ɔl ɔlding aa ɔlding oui d'accord wari in tɔgɔ de y'o ye voilà ok n ko banna ni dun y'a ta ka lajɛ tuguni ee ko gouvernement ye communiqué dɔ kɛ yali sanction bɔlen gouvernement ye kumara min kan e ye mun de faamu o la gouvernement ee non cɛ Asimi tii ne ma ne tun ma deli ka d'a la n ko jeune bɛ sɔrɔ Mali président bɛ se ka sɔrɔ mais Asimi il est il s'est fait marquer dans l'histoire dans les annales kabini ala ka diɲɛ dan nin ma deli ka kɛ depuis ala ka afrique de l'ouest dan nin ma deli ka kɛ an ka mabɔ bɛ dugawu de kɛ ko ala ka jamana d'a jɔbaga ma i b'a dɔn ko dugawu de barika minɛla san san mais u ye décision ta yɔrɔ min na ani asimi b'a fɔ ko k'aw sumayara dɛ asimi y'a ta bɛɛ fermé asimi y'a bɛɛ fermé aw m'a fɔ de ko aw bɛna kɛ wa an y'a daminɛ sɔgɔmada in na ka an masa bɛɛ arapeli a bɛɛ ka na an ma tila dɛ an bɛna an ka barajw fana fari olu ma min faamuya n'a fɔra ka anan bolo ni ɲɔgɔnma dabila to de k'u don k'i pa de fi bɛ niz e de fi sen o fana hali ji sera taa ɲɔgɔn cɛ ani se cɛ tigɛ basi basi de seli fi ka taa bila tɔwsa basi bɛɛ bɛna tigɛ de Mori ko koloba bɛ san kiloti min d'a ma san san mori k'ale b'a ta bɔ fɛn kɔnɔna la ani bɛ jɛ la baraji min dɔgɔ bɛ jaka kilo k'o d'a ma pa mɔgɔ tɛ so ma mori y'a ta di ka ban mɛt aliz ale nana a bi la ɔ sarali ka taa bila peyi mamadu olu de dususi bɛ na san san sɔnda in na sanfɛ paɛkaw de bɛ ɲini olu fan olu desibi na san san san bɛ kuma la tuma min na olu ma tila kɔnɔ mali yɛrɛ fana ka tan dɔ filɛ alizeri an bɛna sen bɔ fase ka teli min sɔn bɛɛ la so tɛelikomuso fɛ bɛ farasi bolo an'o fara ɲɔgɔn na o de bɛ bɔ an ka sɛ ye an ka gdo ka t'o ɲɛfɔ aliz tele aliz tele o baara fana tigɛ o ye sara sɔn ka kan ka daminɛ olu baara u bɛ na san san san ma tila fɔlɔ

cɛ ko nin an ta de ne ma ne ma ne ma ba ko in bɔ sansɔn in kɛra ne yɛrɛzo su ye kɔn tɛ ye mɔgɔ ka ki tan fɛ i b'a ma fɔ ne ye kɔnsan min kɛ n kelen ka muru z ɲɔgɔn cɛ bɛɛ de ko ka ka jeni san bɔ mɔgɔ la mɛ e b'a ko an bɛ se o fo epi e ma min faamuya te ma ke sɛnɛga ni kɔrɔ ka cɛ Anw bɛ sisan min don sɛnɛgali kun an bɛ kasa min don kɔɔriwa kun kɔɔriwa ko wa k'o de pur de perem se k'o ta la mɛ da an ye mun kɛ se de bɛ an ka terireso de bɛna bɔ di sisan sosi sɔgɔmara in na baara ka gɛlɛndɔɔni mɛ sini b'a sɔrɔ o sigifɔ baaraw bɛɛ la tigɛra sisan anw tɛ taa sɛnɛgali an tɛ taa burukina an tɛ taa kɔɔriwa Guinée welela Guinée ka port dayɛlɛ ka ban Guinée Guinée ka port dayɛlɛ sɔgɔmada in na Guinée Conakry Guinée ka port dayɛlɛ sɔgɔmada in na donc Chine ambassadeur yɛrɛ rappelé la a k'a fɔ Mali ka minɛn minnu bɛ ye n'a destiné don Mali la parce que dɔw ka minɛn commerçant baden ka minɛn tun ka kan ka na oui donc minɛn kura minnu bɛ ye n'olu bɛ wuli sisan u ka destination kɛ Guinée Mauritanie ani Algérie a banna bon Algérie y'a ka port kɛ fu Mauritanie y'a ka port kɛ fu logistique bɛɛ ye fu frais de transai frais de transit an bɛ 300.000 francs min sara Sénégal port la unhun o kɛra fu A ye sina sara ko ko y'a ko ban de
bara de banna kaban y'an tatɔ de ye e se kalama an ka sanu ni parce que degekɛ dɔ dɔ ka kan ka taa sen tɛ fɛ arapma ka an ka fɛn bɛɛ naonalize an kari susi bɛɛ na natɔnalize Ressources bɛɛ lithium golding or diamant phosphate manganèse zinc mais i bɔra ka sansoba in bɛɛ fɔ n y'a fɔ cogo min na an ka dugu in sanfɛ i y'a sɔrɔ mine partenaire minnu b'an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ nin ɲ san joli b'a kuma fɔ k'a fɔ ko mali n'a fɔra ko nin san bɛ bɔ mali la ko mali bɛ tila ka sɛgɛn kɔnɔ tigɛ k'a fa ya bɛna olu weele ka na contrat kura bɛna se bɛna ka cogo de so ko in o baara nɔgɔyara gouvernement tɛ e ye E tɛ Asimi in dɔn sa, gouvernement in tun bɛ k'o niveau la sisan, Asimi in ye jinɛ de ye quoi, c'est à dire Asimi nin ne ma nin kabir'Ala ka n da n ma deli ka mɔgɔ ye c'est à dire i bɛ économie internationale kalan i bɛ i bɛ kalan sugu sugu kɛ e se b'a kalan mais i tɛ Asimi ɲɔgɔn y'a kɔnɔ i b'a dɔn a ye min kɛ an bɛ échange extérieur fɛn o fɛn kɛ, oui, fɔlɔ fɔlɔ français ka société dɔ de tun bɛ yen o de tun ye commissionnaire ye ni mali ka ressource fɛn o fɛn bɔra ale tun b'a discuter à l'étranger a y'o de tigɛ parce que n'o kɛra sa olu b' an sara sa en dollar ale ni fɛn na sa anglais ka wari livre sterling na sa n'o tilala u ka na segin euro de la tugun ka tila k'a lasegin ka na Asimi y'o tigɛ ka ban dɔnku n'anw bɛ bɔ sans commissionnaire sabu courtier bɛɛ bɛ se an ka minɛn na bon i bɛ taa sisan i b'a convertir wari min ka d'an ye de b'i nin sa i b'a convertir o la ka na dɛ Dɔnku an ka wari bɛɛ bɛna convertir dollar de la sa an ka minɛn min de bɔ kɔfɛ fɔlɔfɔlɔ tun bɛ di Faransi de ma ale de tun commissionnaire ale tun bɛ discuter ni wari nana sa n'i ye wari d'ale ma dollar la a b'a kɛ a b'a kɛ ero ye n'a kɛ ero a bɛ tila k'a ta t'a la Faransi tun bɛ quatre-vingts pour cent de ta Gana Gana sanu na quatre-vingts pour cent ale de bɛ marché ɲin'a la Ale bɛ tila ka transaction kɛ, ale de bɛ tila ka frais a bɛ frais min kɛ envoi min bɛ kɛ, unhun, ka tila k'a yɛlɛma ka kɛ Gana cedis ye, ale bɛ tila k'a ta o la, Gana y'a ka or ta sisan a yɛrɛ ma France bɛ 22 pour cent de bénéficier a la 22 pour cent ka bɔ 80 na fɔ 22 80 na fɔ 22 o si tɛ yen, voilà, donc nin baara in e bɛ ka kuma minnu fɔ nin ye ninnu na tigɛra ka ban nin banna sisan non on va creer 5 millions d'emplois d'ici le 2024 Mali cɛncɛn client sɔrɔla o la ka ban Gɛlɛya o gɛlɛya b'anw na nord la i b'a dɔn gɛlɛya min ye min ka nord dusu sɛgɛn i b'a dɔn min ye cɛncɛn de bɛ ka so datugu les dunes de sable là cɛncɛn de bɛna yɛlɛma k'u kɛ vitre k'u kɛ assiette k'u kɛ pare-brise k'u kɛ assiette bɔgɔlama ninnu ye o entreprise de nana sisan a bɛ cɛncɛn ɲini nord la sa i ta ye An bɛ assiette san sisan 2, 5, an bɛna assiette san 2, 5, 3 dɔrɔmɛ, a tɛ tɛmɛ nin kan, maliyɛnw, o bɛna kɛ an ka franc kura in na n'o ye holding ye, an ka wari kura in, holding, holding, maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra ka information labɛn cɛ nin révélation in, ne ma nin mɛn fɔlɔ, non nin tɛ foyi ko nin ye an sanubɔ damaw ye, dugu damaw, olu de ko k'an ka sabali sinon depuis ɛɛ ɛɛ depuis novembre Asimi tun tilala nin baara la, Asimi y'a dɔn k'a bɛ laban nin ma o, Sud Afrique ni gana ninnu de ka kan ka fara ɲɔgɔn kan parce que gana sidi olu ka sɛgɛn dɔɔni wa k'an bɛɛ kɛ kelen ye donc i y'a faamuya san sanu bɔ duguba ninnu de bɛ fa ninnu an de bɛna kɛ kelen sisan wari dilan ka wari dilan ka garanti garanti yɛrɛ n'o tɛ tɛmɛ wa i ma min dɔn dɛ un dollar est égal à 400 500 francs CFA i sɔnna o ma ça c'est garanti sur la base du pétrole mais maintenant sanu ka girin ni pétrole ye, wayi, sanu gramme kelen ni ne ma fili o ka kan ka kɛ 23000 ou 21000 a bɛ 20 kɔnɔ ka taa, cours mondial la donc o kɔrɔ sisan un holding est égal à peut être 1000 à 1500 francs CFA et an bɛ dollars kan o

au nord du mali mun de bɛna kɛ il y a 144 entreprises min ka kan ka taa min bɛna u ka ressources naturelles yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ ye cɛncɛn kulu phosphate zinc o baaraw labɛnna ka ban olu ka kan ka taa cɛncɛn de bɛ ka nord sɛgɛn cɛncɛn ko de bali peut être cɛncɛn ma yɛlɛma ka kɛ nafama fɛn dɔ ye
mais bɛ fo ka ni ko